You can fool some people sometimes, but you can't fool them all the time. Ndi mmene tikuyambira lero ndi nyimbo imeneyi imene anaimba anthu anzeru kunena kuti you can fool some people sometimes but you can't fool them all the time chondigwera chindigwere ndipo mundisiye ndilankhule chakukhosi, ndipo palibe amene angandigwire kukamwa, chifukwa olira sagwiridwa kukamwa. Ine ndikuyendera Yobu satini satini tsopano. Ena ananenapo kunena kuti, Nthawi zina kupepesa zinthu zitavuta ndi bwino nthawi zina kuoneka wopusa pa gulu kuti uzachenjere mawa umaoneka wanzeru koma ukamaoneka wanzeru uli wopusa anthu amapitirira kumakuseka Ine ndine Bon Kalindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, mwana wa chabechabe osaopa wina aliyense, the most deadly and dangerous child from Njeza village T/A Mabuka president wa anthu osauka woyamba kuno ku malawi komanso president wa gulu la malawi first the people first chiyembekezo chokhacho cha malawi chimene chasala chifukwa zinazi anthu aziona azichita testi ndi kuziika pa lilime ndi kuzilawa aona kuti ndi chachabechabe ife tizapitirira kuima pa chilungamo ndipo sitizagwedezeka sitizakukhumudisani a malawi tizaima pa chilungamo chifukwa ziko ili ndi lathu la ife a malawi wina angafune afune asafune angapange matama motani koma dziko ili ndi la ifeyo Amalawi ndipo maudindo amene atakhalira andale lero ndi maudindo a temporary. Analipo anzawo anachokapo, iwonso adzachokapo nthawi yawo ikakwana ndipo yatsala pang'ono kuti achoke m'maudindo amenewa. purezidenti chakwera ndi purezidenti omvetsa chisoni kwambiri amene sakufuna kumva malangizo amene akupitirizabe kunamiza amalawi ankhaninkhani amalawi ochuluka limodzi ndi maministers yake limodzi ndi anthu ache makamaka ogwira ntchito ku immigration Ndi zomvetsa chisoni kwambiri kunena kuti mpaka lero boma likupitirizabe kuzunza anthu ochuluka amene akutaya ma transport awo kuyenda maulendo aataliatali ndi cholinga kuti akatenge passport. Ndamva chisoni dzulo kuona kuti anthu ochuluka anabwera ku immigration ya ku Lilongwe atamva kuti boma lamba kuchita print ma passport atalengeza Chakwerawo ndi gulu lawo kunena kuti Chakwera secures printing of kapena restores printing of passports ndipo akunena kuti machine awo amene akuchita print ma passport wo akuchita print 15000 passports per day ndipo izi zina uh, zina pereka chidwi kwa Amalawi ochuluka amene ena akuyenera kupita kuchipatala, ena akuyenera kupita kusukulu, ena akuyenera kusatira mabanja awo, ena akuyenera kuti atenge ana akapange mapulogalamu osiyanasiyana kunja. Koma kupita ku immigration kumene kujako ndikukauzidwako kunena kuti uh, akuyeneranso ayambire process kawiri amene alibe malisiti ndi opanda ndi amene ali ndi malisiti ayambirenso process kawiri izi zinabwesa kapena kubweresa mpungwepungwe ku immigration ndipo anthu anaukira Izi zinapangisa kuti anthu odzitamawo akaperekeso statement ina yonena kuti amene anali ndi ma lisiti amenewowo akungofunika kuti angojambula kawiri koma amene asali ndi ma lisiti amenewo akuyeneraso kuti apereke ndalama zina komano ndalama zake si zijaso amapanga matama kunena kuti asisa pasipoti akunena kuti anthu alipireso ndalama zina zakale pasipoti yakale chikhalirenicho alengezesa kuboma kunena kuti pasipoti anayisisa ndipo pasipoti ili pa mtengo wa 50000 koma amalawi akulamulidwa kunena kuti apereke mtengo wakale kuti achite access passport imenenso passport yo kulibe. Izi tidapanga kafukufuku anthu ena aku immigration konko amene amakonda dziko lawo atiuza kunena kuti izi zikutanthauza kunena kuti system ija ankanena kuti akuichita recover ija kulibe komanso data ija ankanena kuti aichita recover ija kulibe. Kutero kwa anthu onse amene analipira passport mbuyomu ndiye kuti mukuyenera mudziwe kunena kuti maina anu mu system mulibe ndipo china chilichonse chimene mukuyembekeza chabwino musachiyembekeze chifukwa anthu amenewa akupitilizabe kukunamizani. Kodi mukupindula chani inu a boma kumapitiliza kunamiza a Malawi, a Malawi omwewonso mukuwafuna posachedwa pompano kuti akakuvotereni. Ndinu mtsogoleri wa mtundu wanji, ndinu m'bambo wa mtundu wanji olo bambo amene mwana sungamamunamize kuti ndikakugulira ma sweet. pobwera kuntchito ma sweet aja osampasa ndikakugulira chidole pobwera kuntchito chidole chija osampasa mwana ameneyo amadana ndi bambo ache for the rest of his or her life ndi chimodzimodzi zimene zikuchitika kuno ku malawi amalawi mukuyenera musegule maso anu kwambiri muziwe kunena kuti boma ili tikamanena kuti ndi boma la mamafiya muzikhulupirira boma ilili, chimene anthu awa anabwerera ndi kuba ndi kuba basi ndi kunama kuteroko zonse zija amanena zija pakana kumujambula purezidenti kunena kuti chakwera secures uh, uh, printing of passports um, uh, pakali panopa chakwera akupangisa kuti ma- mapassport azi- azipulintidwa 15000 per day zonse zija ndi zonama kulibeko china chilichonse akamakuwuzani kunena kuti uh, uh, mu boma la nyuwani zonse zizotheka muziwe kuti limenelo ndi boza akufuna akubwatikeni ndi cholinga kuti muziona ngati akuchita deliver zinthu Koma chimakhala chamba kapena kupepera komanso mwina kumbwambwana chifukwa munthu wamkulu ngati president sungawanamize a Malawi kapena kumapitilira kumawanamiza a Malawi. Ngati inu mukuwanamiza a Malawi bwana muli ndi soka. Ngati kapenanso anthu akukupangirani kumakunamizirani bodza limeneli muziwe kuti a Malawi wo amene amene anthu anu amene akukunamizirani wo akumakulembani mma social media mo akukupusisani. ndipo mudziwiretu kunena kuti chanu palibe 2025 ndikufuna ndikusimikizireni amalawi yake si amenewa inutu ngati mukuona ngati amalawi alero ndi amalawi azulo ndiye mukuzinamiza kwambiri amalawi alero ndi ochenjera ndipo olo munati musasisire pasipotiyo sikuti iwotu amalawi alibe ndalama zawo Amalawitu ali ndi ndalama zawo ndipo olo passport yo mutapanga 300,000 anthu akapanga koma chimene chikuwanyasa amalawi ndi kuwapusisa. Mwawapusisatu amalawi kwa nthawi yambiri. Mukuziwa kuti kuba kuba Mulungu samalola ndipo Mulungu samadalisa? Munawabera anthu ma 30,000 awo a fetereza chaka icho ndipo ndalama zawo zinapitirira. Mwabera anthunso leronso ma passport awo. Anthu anapereka ndalama zawo kudikirira kuti alandira ma passport, ma passport ajanso kulibe. Ndi boma la mtundu wanji? Taonapotu ife maboma mbuyomu okhala ndi ma president eni eni osakhala izi kuseri kwa u president. You are just wasting time. Ndi chamba cha mtundu wanji chimene mukusuta ku bomako? even olo ntchito zimene mukuchita kulembana ntchito kuzera pa ubwenzi panu zibwenzi zanu ndi zimene mukuzilemba ntchito abale anu ndi amene mukuwalemba ntchito posachedwa pompano kwatuluka list ya ma HSA ku Ministry of Local Government ndipo list imene ijayo maina ena sanatulukepo a azibale anu ndipo mwawakalipira anthu ogwira ntchito kumeneko ku local government ko tikunena pano mwa Amalawi dikirirani kutulukanso list ina ya anthu amene anasiyidwa koma onsewo ndi azibale awo ama ministers ndi azibale awo a president ndi azibale awo a azibale awo a anthu a mu MCP Ndi boma la mtundu wanji? Ife tinkaliyembekezera kuti boma ili ndi limene liti lisinthe, ndi limene liti libweretse chiyembekezo kapena chisangalalo kwa Amalawi. Koma inu ndiye ndinu makhuluku nambala wani. Tikunena panopa shuga muno m'Malawi wasoweratu, kusowa shuga. Chikhalienicho tili ndi kampani yathu, yathuyathu, osakhalanso ya Illovo ija, koma Salima shuga. Uko koma chifukwa cha kuba lero amwenye aja munawathamangisako mukufuna kuti muyipereke kampani ija kwa anthu ena ake amene ali azibale anu amene ati azikupasani ndalama amwenye ankakana kukupasani ndalama ndiye ndi chifukwa chake munawathamangisa izi zimene mukupangazi siku lake ndi limodzi muzalira amalawi siocheza nawo amalawi si zisiru mwanyanyatu kwambiri and sinayembekezere kuti munthu wopemphera ngati iwe ungamapitirize kumaanamiza amalawi chifukwa iwe ndi amene unayenera ukhale pasogolo kunena chilungamo malinga ndi chimene iwe uli izi mukupangisa kuti asogoleri ena amene ndi wopemphera asazakhalenso kapena asazachite nawo kompiti pampando wa upresident chifukwa amalawi ndiye kuti sazakhulupirira tinakukhulupirirani bwana mpata munapasidwa koma lero mwaziwonongera nokha pampando pamene mwakhalapo amalawi samalani uwu si president ndipo muzakapanga mistake ine ndikungokulangizani muzakapanga mistake yobwereza upresident uwuwu izozo ndi shauri yanu ine ndikukusambirani m'manja tsopano izi tiyeni tikhale nazo malingana ni malamulo koma ikamafika 2025 chonde osavotera izi posachedwa pompano tikupita pa msewu kuti tikawauze amalawi kukwiya kwathu malinga ndi mmene passport yavutira komanso ndi mmene sugar wavutira ndi mmene zinthu zina zakwerera kuno ku Malawi. Ndipo inu nokha amene simungaone kuti anthu ena akupezeka akuba ngakhale chimanga chachiwisi, chimanga chitatu anthu akuba chimanga chitatu is a sign yokuuzani kunena kuti ku malawi kuno zinthu sizili bwino nokha you can't read on the wall kunena kuti ku Salima uku kwagwidwa mwana ndipo ena akenso ndi zisiru kwambiri zisiru za azibambo kumamumenya mwana wang'ono chifukwa chakuti waba chimanga. Tithokoze apolisi amene agwira anthu amenewa ndipo onse tifuna tiaone atagwidwa chifukwa enawo akuti athawa. Tithokozenso ma well wishers a Gerald Kampanikiza ndi munthu ina wa ku Lilongwe amene mwatenga banja limeneli ndi kulithandiza. Umalawi umene tikufuna ife ndi umenewu. Ntchito imeneyi bwenzi pano akupanga pulezidenti. Pulezidenti azionesa chifundo koma mtima ouma kwambiri. Anthu anu akuvutika koopsa, kuvutika anthu. Kaye kaye anthu aku central region ndi amene ali pa ziphinjo chifukwa kulibiretu chakudya. Lero muzipanga matama kuti aye tikuchita deliver, tikuchita deliver, deliver yake ya chani? Misewu ndi yoonongeka m'Balaka monsemu misewu. Kwa ujeni kwa mbera uku misewu yakumeneko ndiyoonongeka ngakhale olo a MP amene akulephera kutenga gereda kuti akatani akangoupala nsewu kuchokera m'Balaka kukafika ku Liwonde nsewu wake munthu kupoyendesa galimoto chisawawa, ukhoza kupanga ngozi misewu yonse ndiyoonongeka delivery yake delivery yake mukupanga patipo izizi muzaziona posachedwa pompano popeza inu mwina simaziwa amalawi koma mukaafunse anzanu kuti kodi amalawi ndi ndani akuuzani kuti amalawi samafuna za chifyenthe amalawi ndi anthu wovuta kwambiri ndipo siku lake ndija limatchedwa la zisankho za 2025 uzalira ase uzalira ine ndine boli kali aise ndingo uzalira aise